Moni, ndine Jack. Nde mwakudziwa dzikoli mmene timakhalira iti ndi mmene likupitira patali kuchita advance zinthu zambiri kuyamba tekinoloji, ndege, zinthu zosiyanasiyana zambiri zimapangika chifukwa choti wina wake analimba mtima kupanga zinthu zonena kuti mwinanso kuyika moyo wake pachiswe kuti zinthuzo zitheke. Chitsanzo chitsanzo ndi uyu bambo uyu Percy Pilcher. ndi mchemwali wake Ella Pilcher a ku Britain. Percy anabadwa mu chaka cha 1867. Anali inventor komanso amamutchula kuti pioneer eti wa zinthu zambiri zomwe zimachitika mu 19th century. Iyeyo anali oti amakonda zinthu ngati za ndege chani koma ndege zisanakonzedwe kufika ma standard amene ali panopo mukuganiza dzaka zomwe amakhalazo eti kuti ma 18 chakuti nde Percy ndi sister wake anayamba kupanga study mbalame amakhala ndi chidwi ndi mbalame kuti mbalame zimatani kuti ziziuluka kukhala mmwamba kumapanga glide kuti mwachidzi zikatulutsa mapiko ake nkumangotani kumangouluka pazokha ndi ankafuna kupanga chinthu chonena kuti anthunso adzitha kumatani kukhala ngati akwera chizikhala ngati chimapiko aziti azidumpha nkumauluka bwinobwino mpaka nakutera nde anayamba kumapanga study kuti angapange bwanji nde mchemwali wakeyo Ella anali odziwa kusoka iye ndi amene amathandiza kumamuthandiza mchimwene wakeyo kusoka mapiko panali munthu wina wa ku Germany dzina lake Otto Lilienthal Otto anapeza kuti nayenso anapanga magliders amatcha kuti magliders kaya ndingati tekinoloji yake ndicho kuti tekinoloji ngakhale kalekalelo sichimatchedwa choncho inali yoti amapanga study mmene mbalame zimaulukira koma vuto lake analibe ma calculations okwanira kunena kuti angadziwe kuti tikuyenera kutani kapena kutani komabe amayesera amapanga dzimapiko dzawodzo iwo akhala pakati pa thamanga kupita pamwamba kaye nde adumphe ndi dzimapiko dzija dzimathadi kutani kuwachita lift kumapanga glide bwinobwino ngati mbalame mpaka nakutera anapezeka kuti Percy amati akamamva akamachita communicate ndi anthu ena amaiko enawo ngati achina Ottowo amalimba mtima chifukwa choti Otto amachita bwino kwambiri koma tsoka ilo Otto anapezeka kuti anapanga glider yake ali m'malere anagwa anafera pompo koma zimenezo sizinamutani sizinamu- sizinaphweketse zinthu sizinasinthe mmene amafunira Percy ndi Ella kuti apambane mpakana anapeza ma investors anthu onena kuti amati "Ah, tikuthandizani kuti mupange zinthuzi koma wina anamutani anamuuza Percy kunena kuti ukudziwa iwe zomwe ukupangazi ukukwanitsa anapanga chiglider china amachitchula kuti the bat panali china amachitchula kuti the hawk koma zinali zopanda mainjini ndi wina anamuuza kuti kuti upambane zimene ukupangazi ngati ufuna kuti magliders awa azigwira ntchito bwinobwino ufunika injini ndi anapanga cha nyuwani nkuikapo engine kuna kuti achidziuluka amapeza kuti amauluka ndithu kufika mmwamba mpakana 250 meters nkutera bwinobwino Ellanso sister wake uja anaulukapo kangapo konse ndikutera bwinobwino anthu akewo amadziwa zomwe amafuna kupanga kuti kayisanduka njira ya transport kuna kuti akakwanitsa anthu andalama ma investor akakondwa nazo mwina akhozano kuzipanga nokuti kuzikonza bwinobwino kukhala ma factory chani kumapanga ma gliders ndi anapezeka kuti anapanga convince ma investors kuti abwere adzaonerere anali atapanga cha nyuwani chi glider atayikapo injini kutsogoloko kuna kuti chi chinthu chikhoza kupita patali ndipo chidzitera bwino nde anapeza kuti mu 1899 anapita kukachita test ku Stanford Hall ku Leicestershire mu September ndi anayitana machani ma investors aja chani kuti abwere azaonerere ma investors anabwera iye ndi sister wake ali pamenepo atakonzakonza anabweretsa ziwiri anabweretsa chake cha injinicho chomwe anapanga kumenechi ndi china chakale chopanda injini koma choti amachidalira mwini wake chomwe amachitchula kuti the hawk ndi anapezeka kuti atangonyamuka kumene ndi chiglida chake chija chinapezeka kuti chinatani chinawonongeka nde sanapite patali anangoti wangonyamuka kumene chinawonongeka nde zinamukhumudwitsa kuti nanga si anthu abwera nkubwera kuti adzaonerere kuti munthu wapanga invention ya new one yapamwamba nde chifukwa choti zinamusokoneza anaona kuti okay ngakhale zasokonekera ndigwiritsa ntchito chakale chija chihawk chakecho ndi anatenga hawk ija kuti awapange impress ndani ma investors komanso asangochoka popanda ndala popanda kuonera kalikonse iye amafunisisa kuti atani amulipire ampase ndalamazo achite invest ndi anapeza kuti anachitenga chihawk chija anathamanga anakwera m'mwamba. Chitafika m'mwamba kunamveka chiphokoso n'kupezeka kuti chinathyoka chili m'mwamba momwemo. Percy anagwa, anathyola khosi. Anam'pititsa kuchipatala. After 3 days anamwalira. Mapeto ake anali amenewo. Sister ake uja sanazipitirizenso, anangochoka ku Britain anapita ku South Africa kukakhala kumeneko, kukakhala nesi. Koma ndi anthu oti anachitidwa recognize ngati anthu oti anali ma pioneers opanga zinthu zomauluka m'malerezi. ngakhale sanapambane mu chaka cha 2000 anachichitanso study chihoku chakecho cha 1899 ndipo anapeza kuti anangolakwitsapo tizinthu tochepa akanati alimbikire nkungokonza tizinthu tina mamechanics ena china chinthu chonena kuti chopambana panopo anthu amapangabe mafeya omapita nkumapanga ma gliders koma ma gliders ake level yake ndi ina ya dzaka ngati dzinodzo nde ndimangofuna kuchita share i know kuti ndi zoopsa anthu ena tikhoza kumanena kuti anthu awawa amayesera zinthu zoopsa koma mu zinthu zimenezozo ndi momwe anthu ena amaona chomwe chalakwika kuchikonza nkumapanga advance chinthu cha chikaonongeka chikakanika ena abwerapo nkudzaona kuti chakanika pati nkuchichita advance dziko nkumapeza kuti likuchita advance mu njira zosiyanasiyana zikomo kwambiri